ayi tikupuma news itu izi News. mapepala Alemba. apo pali nation komanso daily times tikutere kuti imeneyi ndi program imene kwenikweni timakambirana uh, kufuna kudziwa kuti kodi mapepala awiri amenewa eh, asindikizanji uh, daily times komanso the nation hey, so sitikudziwa poyambirira penipeni mawu akuluakulu akuti chani ku nation oyambirira pa the nation newspaper

Eh, akuti mgwirizano odabwitsa Ah. kuti eh, eh, dzatani lero lero lero lero mpaka atuno mukakambirane nkhani zotero momvana chachitika nchiyani eyi ndiye nkhani yake ikuchokera ndithu ah, pamenepa akuti ah, political divide fades

bingu wa Mutharika hey, akuti ngakhale uh, panali nkhani yokhudzana ndi hotelo koma atanaima kayi simunaone ka video atanadzaima ka kavidiyo ka onse akuyimba nyimbo Eh. yotamanda bingu bingu Eh, ndi mbali zonse mbali ya uh, wotsutsa komanso mbali ya boma akuti anadzagwirana nzeru zinadzafanana nzeru kuti apapa pa Bingu
zimodzi foti navanso ngakhale achimwendo akutchula kuti nsewu wa ntchisi ndi bingu yemweyo mm. nsewu wa dowa nsewu wa kamphata ndithu amene aja anali makina makina anangoyenera kuti tonse tibwere pamodzi chitsulo cha njanji anali choncho ayi komanso nda amati adzatenga dzina ngati ulemu wa ah, ngwazi paja a Bingu anali a ngwazi ngwazi momwe adalili uja mwamudziwa
uyo oyamba uyo kamuzu apo akuti bwanji nkhani ina Chabwino. kumeneko.

ine Ah, ndisingati basi. singakhale so robert Mwapita. Kalindiza ndetu mataito oyambirirawo ndi bwana profesa billion professor billion kumawira ndiye nkhani imeneyi akuyenera aikazi- akhazikikepo angoyenera kuti lipotilo limalizitse likonzedwe ayi bwino koma zikumveka ndithu Popeza zikumveka zikumveka. kunonso kuli nkhani imene akuti committee presses for expanded health budget. Uh, the Parliamentary Committee on Health has called for Malawi to ratify and uh, domesticate the Abuja Declaration as a pressure uh, mounts to increase funding for the health sector. Hey, maona kuti ku hefe kwama kudandaula kuti kuka ndalama kaika mkhakuchepa mm. eh akuti kule- kuti ulembe ntchito anthu Mm. pafunika ndalama zambiri yes of which tikufunikadi kuti anthu alembedwe komanso ngati kuli department ndi unduna umene anthu amalowako kwambiri Yes. kulowetsalowetsa zochitika chitika tinamva pakatipa kuti mpaka ena kumayika mzipatala mankhwala a expire Eh, Ai, tsono nakandibaya jakisoni Munthu oti- ndavutikira.
Ai, ndapita ku kiliniki akandibayenso osalokosoka sizigwira mistake yolakwika

will continue to support Malawi in various areas. Naito made the remarks after uh, observing some development projects that his government is implementing in Chiradzulu uh, area in traditional authority Mpunga. Uh, that's uh, the same district Chiradzulu. Chiradzulu. Eh, akutero kuti ifeyo ngati majapanese tikuona kuti mm, tikuthandizana osadandaula nafe tikuthandiza um, mwinanso ena angodziwa

nthawi imeneyoyo ah, ujeni format ya amati 4k azathuwa atayamba kale kuigwiritsa ntchito ife kuno dzukanika kamera ikukanika kugwiritsa ntchito ife koko ali kale Patali. patali ati "Ih, panopa tupitaso chitsogoloso azathuwo ndithu amayenda chitsogolo komanso ngati pali malo okongola ndiye ena ali kumeneko monga achina kobe city kunokonso tili ndi tili nayo ati kobe barracks koma kwenikweni ku japan Kumeneko. kuli city yayikulu bwino amati kobe very clean so tili- eh anthu kutengana kumeneko ndipitanso konse chedwa mukaoneko mukakwere ma bullet train bullet train ku- ku- kukwera pano kukwera pano ku blantyre 1 hour 20 minutes koma chapa chapa njanji ndi Koma osadandaula kamaso chayambira. Anyway, ndi akuti iwowa ali okonzeka kutero sitingakayikira awo akamba zoona ali mkanthu Chabwino pali nkhani ina apa, it says Malawi wants 172 billion kwacha, safe project extended.

kumazigwiritsa ntchito bwino chifukwa taonapotu anthu akubweza ndalama zawo kuti eh, eh, Mm. kungobweretsa ndalama koma phwando lakakoko ayi Pamenepo. zimenezo ayi apanso pali nkhani akuti investors eye malawi for growth in natural resources and other areas mm. akuti chairman of grand business park in lilongwe Ai, ati masiyang eh, koma tu mm, oh, masiyang Ah, ingo- ameneyo ndi ingozolowera. lakomweko dzina lake ndi lakomweko akuti has said malawi's business environment is increasingly showing promise citing the country's rich natural resources uh, uh, political stability and improving policies aimed at attracting investment hey, akutero ndithu kuti speaking on the uh, prospects of uh, doing business in the country he described Malawi as a growth destination for trade and industrial investment in southern Africa. kodi kunoku kutukuka Eh, koma abetu ofunika Ndalama changu, tunde nthawi- akuyesetsa. nthawi Ndona yata kuti- kufunika kutuku- kutukukakotu timakufuna kalekale Eh, so koma ndi nzeru zabwino ndikuonaso anduna apa achimwemwe chipungu amenewa ndi anduna za malo Yes. chitukuko chimachitika pa malo pamalo kumene nanga u- u- Kwa- kwathu koma kuno ngo- kwathu kuno umanga ku so anduna akuiti pulawo nawo akugwira ntchito yabwino eh kuonetsetsa kuti zonse zili mchimake Ah, mukudziwa inu kuti ah, nkhani ya natural resources mwina kudzala mitengo ndi zina je- Kusamala zothandiza mitengo ndithu imene. kubwezeretsa chilengedwe Chilengedwe. zimathandizira ayi tayamikira amene

mega Osati ngwa small mkulu. mega farms. Ayi. Ma- ang'onoang'ono?
Ayi. kulibe zimene kulibe zimene macheza chaba amene Ah, chabwino.
Eh, ayi zikumveka ndithu Ah, kwinanso akutero kuti grass thatched homes doomed every year Kani mimi- abale athu amene ali ndi nyumba za udzu akukhala nyengo yovuta Nthawi kwambiri ino yamvula. chaka ndi chaka akumana ndi mavuto nthawi ya mvula ino eh, chipsinjo ku malawi kuno ndithu olo atakhala president olo atakhala nduna olo atakhala ceo ali naye ndithu m'bale wake wina wake wa nyumba ya udzu eti inu Mota mulibe abale anu a nyumba ya udzu ningakana alipo ndithu ifenso tili nawo abale athu a nyumba ya udzu sizingatheke kuwathandiza onse kuti akhale nyumba za malata Uh, koma tikuyenerabe kudziwa kuti anthuwo akumana ndi mavuto yes. mavuto ndi liti limene sitidzazionanso nyumba za udzu hmm? Amene. ndi liti olo 2063 tidzakwanitsa mwina tidzakwanitsa kodi ndi 5 vision ndikumbuka m'mbali kwathuku Mm. kudali midzi ina imene tinkati ee koma midzi iyisotu ndeyo koma pano Mm. idatukuka koposanso midzimu. Malata paliponse. malata paliponse mvula ija ndithu ikatilowe mnyumba yokhaso umaopa kuti ee nda- andipanikiza so kulimbikira kumapangitsa kuti usinthe moyo tili pa nkhani yomweyo Mm. yokhudza kusintha kwa nyengo akuti heavy rains damage crops in Nkhatabay you see Nkhatabay District Agriculture Office says the heavy rainfall the district has been experiencing has affected at least 138 hectares preliminary report released last week, and 600 zero fa- zero- 601 farmers have been affected. Mhm. So iyo ndi story imene tikunena kuti kusintha kwa nyengo panopa Mm. kukuononga zinthu Ah, zambiri sizikuyenda. singakhale nyumba zokha komano mukuona kuti mbewu mbewu zikuonongeka Zakukolola. ine ineyo ndili pano ndikufuna chipepeso chanu amalawi

eh? ndondomeko za boma ayi ndondomeko ayi tire- tikatere timatere patebulotu takhala muofisi ayi tikatere titere tikatere titere nde mapolisi amene ajatu akumana ndi reality pa Ah. ground Za pa mafuta ground. kulibe mwaona so table versus ground nkhani yake ndimene yukambidwa apa Ah, timve kuti alemba kuti akuti malawians are once again confronted uh, with a harsh economic reality following the latest fuel price adjustment which has pushed petrol to 6672 per litre and diesel to 6687 per litre this sharp increase is not merely a policy decision reflected on paper It is a daily burden that will be felt in every household, every business, and every corner of the economy. Eh, Mafuta amenewo.
nkhani imene ibodza kuti tingaikambe bwanji nkhani ya mafuta aleza kuidandaula Iyi ayilemba umu nkhani ya mafuta kuti

nkutani pamenepa panopa sitikudziwa kuti mm, tingatani ngati dziko limenelo nkutani poti ndikukwera kumeneku eti zinthu zakwera ndiye adadza mbuyomo zitachitika zimenezi kuti mafuta akwera

aode katundu wake ndi mandizina akagulitsa Nanga- Akamuchaja chacha zinthu akachaja kupanga. bwanji so tikuyenera ndithu tithandizane chonde makolo athu ife makolo athu ndinuyotu nduna inu a president inu eh, ma ceo inu ndiye makolo athu nanga tilinso eh, tingapitenso kwani Palibe.
nkwa iwo athu

adabwa tatalazi tatalazi mpaka two weeks tatalazi tatalazi mpaka kuti ah Ndi kodi inu ndimene- ndimayesa mmati muthana nafe lero ndi Ndi lero apa mwamuna kuti nzako tsopano. mpachulu zinachitikanso ku ukraine ndi russia ayi siitha mwezi kuti hi ayi siitha za ujeni miyezi 8 hi siitha chaka hi mpaka pano kuti 3 years you see mwamuna nzako

chinammenya ndithu pamphuno a, a trump ndichoti mafuta ati apopo adzidutsa koma adzilipira mu chinese currency mmalo mwa dollar ndi chipongweso chimene paja mukudziwa kuti pali nkhondo yolimbirana ukulu pakati pa china ndi america Eh, kwambiri. so imeneyonso ndi nkhondo yayikulu bwino imene eni ake amalimbirana bwino chifukwa chinansotu ikubwera mwaukali kwambiri ndiye akuluakulu inu Eh, vutonso la america imafuna iphwanye kenaka idzakonze abwera ndi sizasi akuduladula neti meshi yanu tetetete kenaka mawa abweretsanso ati kupanga ndi- Ndikukonza. Eh, so Ndikukonza. ndi mmene nkhani zake zimayendera kaya kumene kuli kuti bwanji pa arts and culture tili ndi miss malawi nkhani pamene pakuti miss malawi 2026 prize package raised to 75 million akuterotu

Uh, izi zimathandizira kuti tidziwe zoti mdzikomo anthu akudziwa chimene chikuchitika akuzitsata bwino kuona atsikana akupanga nawo izi ndi zabwino Mm, kwambiri kulimbikitsa Eh, ndi chikhalidwe zabwino kwambiri kumene. akuti miss malawi queen will this year walk away with a 75 million prize package up from 50 million last year organizers have said the increase has come about following an addition of a car for the queen Ndi zabwino. Ichi ndi chitenga. Koma mayendedwe Ine iwo ndikutenga kuti ichi. mayendedwe aja ati kati woko mati kati woko. Katuwo. Eh? Kuba kati woko. Mpaka mpaka tatsopeka mtsatso. Ayi koma takaiserani. Kaleko ndi mmodzi pano paluntha. Ndalama zoti tisagawana. Chabwino in business review. Mhm. Akuti RBM concedes rising pressure on prices. Reserve Bank of Malawi has projected 2026 annual inflation at 24.8%,

anthu amazunzika machulidwe zotheka 217 million million basi agawane makalabu ah, zawo za pa tv zimarevenue aja basi umalipira kuti uonetse mpira nde ukatero basi amapezeka kuti ayi agawana nawo ndithu kaya kumeneko yomaliza ikuti bwa pa front page ya sports ikuti mixed fortunes for scorchers tabitha temwa out of fifa series pachibale pawo pachibale pawo ndi sindikudziwa kuti amenewa nkutheka kuti atichotseramo Mm. akuti Ah, our ah, fifa series zimangotengera kuti performance kuti bwanji Kuti kumeneko bwanji, eti? eh, koma imeneyi ndi atsopano akubwera kuti ndi ma fi- mixed fortunes Mm. for scorchers kuti mwina ikhala ndi mwayi wowina Mhm. kapena titere kuti tithire pomwepa eh, ayi tidziwa poti akatswiri a sports tinawo kuno achina phupha ikakwana nthawi yotifotokozera za sports nthawi ina ah, kutsogolo kuno kaya masiku akubwerawa atiuza kuti kodi akutanthauza chiyani ndikuwerenga pang'ono akuti the malawi women's nation football team face mixed fortunes as france based scorchers captain tabitha chawinga and her us based sister temwa have been ruled out of the upcoming fifa women's series due to injuries Ah.
izo zimachitika koma basi nanga ndikuti titani?
tu tili pa chiopsezo si chachikulu koma aku- akudwala eti nanga si nda amene timadalira basi
etu ayi komabe ndi nthawi mwina tikupatseni mpata tsazikani poti nthawi nso yatithera Ah, n- manyuzipepa awa amagulitsa pa mtengo wa 4000 kwacha sanakweze tiona ndi mmene zikukhaliramu kuti apanga motani kutsogolo koma padakali pano ndi 4000 kwacha uh, atsanzikeni amalawi chabwino mukatero munali ndine constance kamtemin amene timasanthula ndithu mapepala amene alemba a the nation newspaper and the daily times koma sindinali ndekha ndinali ndi ine ndi mzanga. robert abel kalindiza uh, mpaka tsiku lina tingoti mwakoma Mwakoma nonse nonse. bye bye